igbo bụ igbo ekenekwa m ụnụ wee na-asị ụnụ nke onye chiri ya zere nụ ụmụnne m nwanne kiri ife onyonyo a ma werekwazie okwu ndụmọdụ dị n'ime okwu a were okwu ndụmọdụ dị n'ife onyonyo a wee merekwazi ife nwanne mmadụ i kirisie ị tụsa ya ka nwanne gị so fụ nya bụ ife kiri ife onyonyo a kiri okwu ndụmọdụ nwanne anyị nwoke a i kirisie nya bụ ife onyonyo tụsa ya ma subscribe kwa na my YouTube channel ekenekwa m gị wee na-asị gị nke i chi

ebe pastor na-eme miracle maọbụ ọ bụ na i jenugo pastor wee na-eme miracle wee weta coconut amarọ m ihe ndị be unu na-akpọ ya nwee ndị na-akpọ ya akị oyibo nwee ndị na-akpọ ya akị bekee and so on o wee kụwaa ya in the name of na ọ na-eme miracle ife si n'ime pụta bụrụ ọbara gee m ntị ọfụma nke mbụ bụ na marịa taa na pastor gị ahụ maọbụ prophet gị ahụ maọbụ evangelist gị ahụ maọbụ bishop gị ahụ bụ onye ori ee a sị gị na ọ miracle na ọ bụ ihe e bupụgo ụchụ na e bupụgo ọnwụ na family gị ọ kụwazie ya ị fụ blood ee people a na-eti wuwuwu ndị bịara ụka na-eti na-amani elu na-eti na ihe ebube emeela maka na pastor wetara akị oyibo nyefee ya mmadụ n'isi pịawa ya ọbara ruo ndị mmadụ a na-ajụzi kedu ka ọbara si wee baa n'ime coconut ọ ihe m bịara igosi gị n'abalị otu ọbara si wee banye n'ime coconut n'ime akị oyibo maọbụ akị bekee bụ ya bụ ihe mgbagwoju anya mere ndị bịara ụka ji wee sị na pastor na-eme miracle na prophet a bụ final marịa taa na onye ọbụla ị fụ megoro ụdị ihe a bụ onye ori ihe ndị a bụ ihe a na-edevise e ji anapụ ndị mmadụ ego emesịa m ga-eji otu ụbọchị ọzọ wee kụziere gị otu ha si eme nke a ọ na-abụ a gbasa mmiri n'elu prayer request o nwube ọkụ ya bụ e desịa ife n'akwụkwọ kposa a gbasịa mmiri nkịtị o nwube ọkụ ife ọkụ ọkụ a na-enwu ndị mmadụ a na-eti na ọ chineke elija chineke ji ọkụ aza ekpere na ọtụtụ amansi ndị ọzọ ha ji anapụ ndị mmadụ ego mana tupu m kọwara gị maọbụ kụziere gị otu e si mee ka ọbara banye n'ime coconut gee m ntị ọfụma marịa taa na ndị a niile na-eme ihe a ma ndị na-eme m asị agbọpụta ngwele asị na agbọpụtara ngwele ebe a na-ekpe ekpere maọbụ na agbọpụtara ọchịcha maọbụ na anyụpụtara oke maọbụ na ebutere mbe na akpa mmadụ ebe a bịara ụka asị na afụrụ mbe na nwa nwaanyị bu mbe na akpa ebupụta mbe ị na-afụ ya anya ọ bụrọ majik ọ bụkwurọ mirakụl ọ bụrọ majik ọ bụkwurọ mirakụl ihe ndị a niile ka m ga-akụzisiri gị otu esi eme ya ọ ga-abụ onye amụma mee nke ya ị sị ya nna anyị ukwu imecha mecha ka m mee ya ka ị ma na m amụtago otu esi eme ya ihe ndị a niile bụ ihe eji eri ndị mmadụ eji ezu ndị mmadụ ori o were anyị ọtụtụ oge iji wee baa ha ime wee chọpụta ihe a na-eme na otu esi eme ya mana onye na-enwebeghị oghere maọbụ onye na-enwebeghị ọpọchuniti ịba ha ime chọpụta ihe ha na-eme na otu esi eme ya anyị na-akụzi otu a ha ga-asị kedu otu anyị si mara mana anyị abaana ha ime ọfụma ọfụma fụ ihe a na-eme mara otu esi eme ya wee kpebie ka anyị gosi ndị ụwa ihe a na-eme gee ntị agwago gị na ndị na-eme ụdị ihe dị otu a bụ ndị ori ha abụrọ ndị ozi Chineke ndị a na-asị gị weta ego ka e wee kpere gị ekpere bụ ndị ori ha abụrọ ndị ozi Chineke ndị a na-asị gị na ị ga-esoolili siid tupu Chineke aza ekpere gị ha bụ ndị ori ha abụrọ ndị ozi Chineke ndị a ga-abụ tupu ịkọsara ha mkpa gị agwa gị na ị ga-akwụ ụgwọ ya bụ nke a na-asị na ị ga-agba kaadị maọbụ na ị ga-akwụ ụgwọ kọnsọlteshọn maọbụ na ị ga-agba fọm partnership maọbụ na ị ga-akwụ ụgwọ partnership tupu enye gị ohere gị na onye ozi chineke ikwu iru na iru onye afụ abụrọ onye ozi chineke ma ndị nwoke dị ya ma ndị nwaanyị dị ya ihe ha bụ bụ ndị ori ndị bịara ịghasa ije ozi chọọchị site n'oke ọchịchọ ha na fọnfọju akpa ntị onye pastọ pịawara akị oyibo ọbara si n'ime ya na-apụta jee na bia ị ga-afụ ihe a i lee anya n'elu kokonọt ọbụla ihe a na-adị ịtọ ofu ịbụa ịtọ jee gote akị oyibo ka ị fụ ya na o nwe nke na-adị nlo ya bụ nke na-adị sọft rinne ọ nke ahụ na-adị sọft rinne ka a ga-ewere ihe a wee mapuo ya amapuo ya etinye ya n'ime ya wee were ya mịpụta mmiri niile dị n'ime ya amịpụtasịa mmiri dị n'ime ya agbapụ ya wee mịtazie ọbara ọ gịnị bụ ọbara onye ọbụla bụ a science student can produce something that looks like blood not only that ụmụ nwaanyị na-esi nri na kichin bụrụ ndị nwere anya nka ha ga-arụnwu ihe a o nwere ihe eji esi nri ihe eji esi rice a na-akpọ Onga ị ga-eji elụta ya ị mix ya with zobo zobo a na-aṅụ aṅụ ma ọ bụ red paint ị ga-eji enweta ya ha mịrịzie ya ha eji nwayọ gbanyezie ya n'ebe a si ebe a gbanye ebe ahụ o si dupu ya ọ gbanye ha niile n'ime ya ọ gbanyechazi ya kedu otu o si emechi ka ọ ghara ịtapụ imechi n'ife a fịara arụ i kpote aja nwere anya that is sand ị na-eme ya n'elu ọ ga-enwerịrị nke ga-adaba fọchi ebe ahụ ọ gwụbe ọ bụrụ na a gbapuru eri nne a ta chewing gum wee mechie ya emechisie ya ewere ihe dịka ụkwa wee tee ya ka a ghara ịchọpụta na chewing gum ihe a ga-eji mechie erika ihe e nwere ike iji mechie ọnụ ebe a ka ị ghara ịma na o nwere ka esi dupuo ya dupuo buru ibu ya bụ o weligodo ya elu tụlie ya elu metọ ọnụ ya aka nri na aka ekpe ị gaghị afụ ebe mmiri a ma ọ bụ ọbara ga-atapụ n'anị o wee mewezi ya amansi o mechazi ya amansi kụwaa ya a fụ ihe dịka ọbara ruo ndị iberibe ndị ewu tara akọ na uche ha a na-amali elu na-akụ aka na-asị na pastor na-asị na onye amụma na prophet a ji ike na ọ na-eme miracle ihe anyị ji akụzi ihe ndị a kịta bụ na anyị agbala nkịtị ogologo oge ihe na-emebi ihe anyị ji asụ ya n'Igbo bụ ka ndị mba ọzọ ghara ịnụ ya ka ọ bụrụ sọsọ anyị nwa mana ọ bụrụ na i so na ndị ozi na-eme ihe dị otu a kwadokwa na ọgụ dịbụ o ji akwa awụ arụ mara onwe ya oge eruola mgbe ikuku ga-eku ka a fụ ike ọkụkọ then ajụjụ mmadụ nwere ike ịjụ bụ gịnị ka a ga-eme ka ụdị arụrụ anị dị otu a kwụsị n'ọgbakọ ụmụ Chineke ihe nwere ike ime ka ụdị arụrụ anị dị otu a kwụsị bụ kwụsị inye ha ego kwụsị inye ha ego onye amụma asị gị na i weta seed 100,000 naira maọbụ 50,000 maọbụ 20,000 naira bịa metụ ya aka na suit ya ndụ gị agbanwee jụọlụ m ya ma dry cleaner na-asụrụ ya akwa na-asụ ya bụ suit ọ na-eyi mgbe ọbụla na ndụ ya ọ gbanweela ka chineke metụ gị aka n'obi nke mbụ ka ị tụsa ozi a ị pịa aka na share button ị tụsa ozi a ka a maa ma o nwe ndị a ga-anapụta na aghụghọ na nghọgbu nke ndị sị na ha bụ ndị ozi chineke maka na ndị eriri eri adịgo too much that no man